laadiriya dɔ tɛ i ka mɔgɔ jalaki k'a ka jo ye tuguni k'i da de u kan o tɛ laadiriya dɔ ye
nin kɛnɛ in kan ne de y'a fɔ o don nin kɛnɛ kelen in kan n ko an ye président ɲini a kalo kelen ye nin ye an m'a y'an ɲɛ na hmm.
u ye min kɛ u sinna k'o fɛnw ta ten adamaden dɔw man ɲi u sinna ka t'o di président ma ko Haidara ka min fɔ président y'a lamɛn a ko Haidara wele ka na kunun n'a sigira
a y'a lo fɔ ye kunun sin don o kun ye lo kɔmi ye dimasi lo ne o don wa lo disi dimasi lo disi senkɛ mɔ denmisɛnnin fɛn an n'a sigira a ko ko u nana i ka son di yan ko kalo kelen i bɛ ka ka ne ɲini an k'o kɛra koyi n ko n ye min bila k'i ɲini a filɛ a ko a ni sunkalo in cɛ a ma fɔ a ye a ma mɛn maa si fɛ tuma na ni ne y'a fɔ yan ko a ma reçoit Ɔhɔ. kalo kelen Voilà. a k'a dɔn a ko a ma fɔ a ye tiɲɛ a ma fɔ a ye a ma mɛn walahi tuma na ni ne ko a ma reçoit ɔhɔ n'a tilala k'a jira n na a ma mɛn Ɔhɔ. ni n ye n da de n y'a janfa o ye tiɲɛ ye aa zamzami Allahu akbar a ko a ma mɛn walahi mais anw ka wulikajɔ n'an ka cɛsiri ye min ye faamaw ka ko la ɔhɔ u b'a dɔn walahi n b'o de fɔ don o don ka segin a kan anw bɛ an faso de fɛ parce que silamɛya y'an wajibiya de i k'i faso jɔ mais kan'a ci o la hmm. foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ n y'a fɔ a ye mali in kɔnɔ yan ko a kɛra ka ne Haidara balolen to yan ni ne ni faamaw ma sigi nin man ɲi u ma sa ko u bɛɛ balolen don faama in bɛɛ balolen don nin man ɲi a kɛ tan nin dekun bɛ jamana na bi i seko k'a la i k'a wuli cogo ɲini
a y'u ɲininka anw ka cɛsiri ye nin de ye walahi député ko wulila ne ye député ye wa n bɛ député ya ɲini yan mais non mais n faso don siga t'a la o ye tiɲɛ ye hali bi u kun labɛnna u ka député bulon tɔgɔ bɛ wele cogo di assemblée ko assemblée ti don bi abada mais ko n'a y'a donnen ye a bɛ don jeliw de kan jeliw de bɛ suuru assemblée bɛ sɔrɔ ka don bilahi u ye labɛn kɛ k'a ban mais suro ne ka ciden vers minuit de a sera ka n wele ko hayidara i hakili sigi
zamzamiw ko anw kumana k'u k'u y'a to ala ye u y'a to i ye ali n ko nin diyara n ye walayi anw bɛ nin girinkajɔ ni nin bɔka bɛn na faso dɔrɔmɛ kelen t'anw kunna k'a baara kɛ tiɲɛ siga t'a la an b'a kɛ n'an ka volonté de ye ko an b'an faso fɛ tiɲɛ amin
an taara ɔhɔ u ko minnu ma gagné Naam. u y'u ka papiyew sɛbɛn ka a ɲini au conseil fɛ Ɔhɔ. u bɛ fɛ an n'u ka sigi alahu akubaru an n'u sigira maabaw don dekun min b'u kan u y'a yira k'a yira k'olu tɔɲɔna dɛ siga t'a la n ko tiɲɛ don mais a ye sabali fɔlɔ a zamzamiw an b'an seko kɛ walahi an b'o boli boli de la hali sini walima sinikɛnɛ an n'u k'an ka sigi a ye faamaw ɲininka k'u ye joli di hayidara ma n ta ti fɔ n ka so a bɛ fɔ mikoro de la kɛnɛ kan aa zamizamiw o to yen ko hayidara ye joli ɲini u fɛ o ma kɛ
alors o la n'anw k'an mago bɛ faama na an mago b'an faso jɔli de la siga t'o la o ye tiɲɛ ye ne ti taa faama fɛ yen ka terrain ɲini a fɛ ayi n ti taa a fɛ yen ka foyi ɲini a fɛ n faso sumali kɔ
kabini ala k'an da a ma kɛ n bɛ sa a ti kɛ ni ala sɔnna siga t'a la kulibali an seko ye min ye fasoko la nin don siga t'a la comme mun na n ye nin fɔ mikoro la bi parce que n y'o don ta fana fɔ mikoro la tan siga t'o la a zamizamiw aa mais ɲuman tɛ taa yira u la dɛ ayi juguman de bɛ ta ka taa don yen hayidara ye nin f'i kɔ hayidara ye nin f'i kɔ
an y'a lajɛ walahi ni jamana kɛra tan a gɛlɛyara siga t'o la mɛ ansaru a ni ce allahu akbar n bɛ n ka karamɔgɔw fo allahu akbar wudu karamɔgɔw n b'u fo tiɲɛ n wasara walahi bilahi aliyul azim ah allahu akbar ne kun hamina siga o tɛ bi ye dɛ ha ala b'a dɔn Wala. n bɛ segin ala ma ala b'a dɔn siga n ko ala ɔhɔ e yɛrɛ ɲɛ b'i ka tiɲɛ na nangariba joli b'a la ka ca miliyari siga t'o la i bɛ sɔn i ka tiɲɛ ka tunu tan ayi o tɛ kɛ maa kelen da i yɛrɛ ni bɛ e ala bolo yanni dugu ka jɛ i b'a bɔ allahu akbar ah bilahi aliyul azim ah zamzamiw ne ni n ka ala kumana walahi mɛ ala ma ne fa fiyewu naam fo ala ye ŋanaw di ŋanaw Wala. cɛw tɛ dɛ ŋanaw aha subhanallah abani bilahi a cɛ kelen o kelen hali ni jinɛ fugula b'i kun na n'i bɛ sigi i bɛ taa k'a tu ta siga t'a la o caman kɛra mɛ
o ni fa nɛni ba nɛni tɛ kelen ayi o tɛ kelen min ka di karamɔgɔ dɔ ye i bɛ se k'a fɔ lahara i bɛ ala sɔrɔ yen n da ka di n bɛ se ka mɔgɔ dɔgɔya n da ka di min ka di n ye n b'a fɔ n da ka di wari dira n ma n ka n ka kutuba yɛlɛmɛ karisa kan Ani i ni ne ka cɛw sigira o tɛ kelen o tɛ kelen tɛ kelen n b'a fo wala u ye foli minɛ hali ni n ma se k'a fɔ aw ma bi alifaruku ni n ma se k'a fɔ aw ma zunurayini n ma se k'a fɔ aw ma sidiki n b'a fɔ aw ma ko a ni ce
karamɔgɔw a ni ce
mɛ n ye min fɔ a ye a kana ɲinɛ o kɔ dɛ foyi tɛ yen ala kɔ
kɔrɔ bɛ kuma na n'o tɛ ala yɛrɛ de ye fɛnw bila ye a kana nata ala ka jɔn dɔ de la hali sɔgɔma o sɔgɔma min bɛ miliyari d'a ma a y'a ka bonya segin a ma a k'a barika da nka a y'a sɛmɛ a ka ala la a bani
a kana ɲinɛ nin kɔ dɛ
mɔgɔ ye mɔgɔ de ye walahi dafalen ye ala ye i sɛmɛ dafalen la tiɲɛ siga t'a la i bɛ sa sutura la allahu akbar nin ye wulibali ye wari tɛ maa sutura dɛ miliyardɛriw lebulen don siga ka ca daraka dun naam n'i ma tilelafana sɔrɔ a ye surafana kɔnɔ n'ala ye min d'a ma Alida- karamɔgɔw a kana a yɛrɛ dɔgɔya kunfinw ye n'u tigɛr'i la i bɛ min fɔ a tɛ don hakili la a zamzamiw a y'a wasa n'a yɛrɛ ye a k'a sɛmɛ a ka ala la wama nasuru illa min indihi dɛmɛ tɛ bɔ yɔrɔ si ni ala baara tɛ siga t'a la karisa ye kɛmɛ di yan karisa ye mugan di yan ala de y'a ci tiɲɛ siga t'a la Allahu akbar a ye ala minɛ a ka mɔgɔw bila Hayidara a bɛ wasa wallahi y'a fɔ mais tɔɔrɔ minnu bɛ sɔrɔ o kɔnɔ lukumana y'o fɔ a den ye n den siran ala ɲɛ mɔgɔw wele ka na ala ka sira kan nka i ka sabali mɔgɔw ka fɔta kɔrɔ dɛ i fa bɛ nɛni i ba bɛ nɛni kuma jugu si tɛ min tɛna fɔ i ma nka n'i sabalila o ye kobaw dɔ ye kobaw dɔ ye dɛ o
kama na ne b'a fɔ wudu karamɔgɔ ye a ye sabali mais a kana siran dɛ siga t'o la sako fila tɛ yen mɔgɔ si tɛ sako fila kɛ kelen dama a kana siran a kana siran
ko mana gɛlɛya cogo o cogo a tɛ laban foyi la saya kɔ hali n'i dalen don i ka li kan i bi sa ye siga t'a la
a kana siran wallahi y'a fɔ Ala ka dɛmɛ bɛ yen nka ne lafiyara fana
cɛw sɔrɔla ŋanaw ŋanaw bɛ yen
ŋanaw bɛ yen dɛrɛ mais min fana tɛ se ka taa min kɔ o tɛ se ka taa o kɔ dɛ o ye tiɲɛ
an ma an kun ma dabɔ nin kama Ala b'a dɔn
mais o t'a tiɲɛ mais fɛn minnu fɔra an k'an janto olu la Ala ka kisi kɛ.
wajuli tɛ ne bolo su na ayi
wallahi cɛ fila min tɛmɛna n ɲɛ mɔgɔ fila de ka wajuli lamɛn hmm. fo ka taa ban u ye wasa kɛ
an hakili sigira siga t'a la an hakili sigira cɛw bi yan
dɔ filɛ n kɛrɛfɛ nin ye n'o ye sirifukɛ ye hmm. ninnu bɛ wasa kɛ ala b'a dɔn siga t'a la Hayidara hakili sigira Alahu akibaru. cɛw bɛ yen Ɔn, cɛw bɛ yen min kelen bɛ nin kɛnɛ in sigi k'a wuli ka nin ɲɔgɔnna kɛmɛ sigi k'a wuli Alahu akibaru. ala y'o nɔgɔya an ye Tiɲɛ. ala ni ce Ɔn, Alahu akibaru. Hayidara. ni faamu bɛɛ ye ani kodɔn bɛɛ Alahu ani hikima bɛɛ Ah. u kumakanw na Ɔhɔ. an'u ka baara kɛcogo la Alahu akibaru. ala ni ce Ɔn, Hayidara. ne nisɔndiyara a mɛnna mɛ ala kira yɛrɛ ma wuli fiyewu min y'an jɛ ye nin ye n bɛ to k'a fɔ an ka karamɔgɔw ye kuma bɛɛ hmm. ala min y'an da o ma kari tanu kɔ fiyewu tiɲɛ kan ayi allahu akbar o ye tiɲɛ
tɔgɔ kelen de b'a la fila tɛ dɛ allah ah! tɔgɔ wɛrɛ tɛ yen allahu akbar siga tɔgɔ o tɔgɔ mana fara o kan ala mankutu kan don siga ah! ala kira sallallahu alaihi wa sallam tɔgɔ fila t'a la muhamadu don allahu akbar n'i ye tɔgɔ o tɔgɔ ye o kɔfɛ a mankutu kan don tɔgɔ kɛmɛ fila ah! ani kɔ o dara kan o ye min farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ tɔgɔ kɛmɛ fila ani tɔgɔ kelen o ye min farala ɲɔgɔn kan de u ye min fara ɲɔgɔn kan ko kira tɔgɔ ye tɔgɔ kɛmɛ kira tɔgɔ ka ca tɔgɔ ba kelen ye
n'i ye kitabuw lajɛ jɛgɛw b'a wele cogo min na jinɛw b'a wele cogo min na adamadenw b'a wele cogo yiriw b'a wele cogo min na mɛlɛkɛw b'a wele cogo min na a ka ca tɔgɔ ba kelen ye mɛ tɔgɔ tɛ mankutu don tiɲɛ siga t'a la o kɔfɛ
ala kira yɛrɛ sallallahu alaihi wa sallam a yɛrɛ ye minnu bɔ dulɔ min na ka minnu bɔ bolisɔn na hmm. ka minnu bɔ cɛnni na
ni olu tugura a kɔ n'u dusukun kɛra ala ye kira yɛrɛ n'a ka kiraya a tilala k'olu mankutu hmm. abul bikr a ko o ma ko ɛ siddiq Sina a ko o ma ali faaro sina u suman a ko ma zolo haya asadu lahilali don ali bɛna bi dɔɔnin a ko ma sɔn i furula walima asadu layi a
y'u tan siga ka la mɛ a m'u tanu ni yecogo ye a y'u tanu ni baara de ye kɛnɛ kan a ko abubakari ma siddiq abubakari min ye tiɲɛtigiyali kɛ ka ne kira tiɲɛtigiya hali n tɛ yɔrɔ min na mɔgɔ dɔ bɛ mɔgɔ fɛ mɛ n'a tɛ yɔrɔ min na i bɛ sɔn ka fɛn dɔ fɔ n'a bɛ yen i t'o fɔ ayi allahu akbar o tɛ fɔ abul bikr n'o ye buwakari ye kira ko a sana yɛlɛnna kira y'o lakali mɔgɔw ye sallallahu alaihi wasallam yanni abubakar ka kuma in mɛn a ma k'a ɲɛna
kafiriw solila ka don abubakar kan ha ko i ka cɛ bɛ ka min fɔ ko i tulo b'a la
ko n'i ma kuma fɛ ko a kunkolo cɛn in juguyara abubakar ko a ko di ko a kan bɛ ko surɔ ko a sana yɛlɛnna ka taa fɔ ala fɛ yen ka taa baitul makdis ka sɔrɔ ka sana yɛlɛ yen ka taa ala fɛ yen abubakar ko a ko ten wa walahi n'a ko ten tiɲɛ don alahu akbar o ye wulibali ye abubakar ye tiɲɛ di ala kira ma sallallahu alaihi wasallam kira ɲɛ kɔfɛ fɛn na min ka bon hakili ma alahu akubaru a dira a bɛ fɔ ninnu ma ko cɛw tiɲɛ siga t'a la a bɛ fɔ ninnu de ma ko cɛw alahu akubaru o de la don min na nkalon dara an ba aisha la ko a ye kira janfa mm. ala ko kuranɛ kɔnɔ ko tuma min na muminiw ye nin mɛn ko muminiw tun kan ka hɛrɛ ŋaniya n'u yɛrɛ ye u tun kan k'a fɔ nin fɔbaw ye nin ye nkalon ye siga t'a la
mɛ selila dɔw sɔrɔla yɛrɛ minnu farala juguw kan ka ala kira muso lebu ko tiɲɛ don selila yɛrɛ u la kira kɔfɛ kuma t'o kan kira y'a ka cɛw mankutu a sera umaru ma a ko umaru n'a b'o wele dɔrɔn a b'a fɔ ɛlifaruk ko cɛ min ye nkalon ni tiɲɛ fara hmm. aa an hakili la an balima yɛrɛw bɛ nin fɔ dɛ ko ɛlifaruk tiɲɛ bɛ fɔ
cɛ min bi cɛ min ye tiɲɛ ni nkalon fara an balimaw b'o fɔ dɛ ko ɛlifaruk tiɲɛ bɛ fɔ aa mɛ u ma se k'a fɔ ko la ko faruku ye ala de ye ka tiɲɛ ni nkalon fara o taara umaru la o bɛ ka fɔ mɛ a fɔra ala kira ma alhadi walhadi ila siratikal mustakim ko kira tɛ se ka maa kana ko ala de bɛ mɔgɔ kana aa mɛ umaru ta fɔra ko ɛlifaruk umaru min ye nkalon ni tiɲɛ fara
o wasifu tora o la dɛ o to la mɛ u m'a fɔ ko umaru tɛ se ko ala de bɛ se kira sedina umaru u y'a fɔ a sɛbɛnnen bɛ cogo min na umaru de nana ala kira yɔrɔ la salalahu alayihi wa salamu ko an bɛ min kan ko tiɲɛ tɛ wa ko kira ko tiɲɛ don hmm. ko ko ni tiɲɛ don an t'a dogo k'a fɔ bilen an ka bɔ n'a ye ko kira ko a bɔ don ma se alahu akubaru ko umaru ko a sera parce que an man kan an ka tiɲɛ datugu so kɔnɔ an ka bɔ ni min bɛ kɛ a ka kɛ
ko umaru de ye silamɛw labɔ o don ka taa alikaba la a ma bɛn dɛ silamɛ caman bɛ yen o ye tɔɔrɔ sɔrɔ a la alahu akubaru mɛ u sera ka na alikaba kɔnɔna kɛnɛ kan tile yɛrɛ fɛ nka alakira binakɛ hamza o de nana kɛ cɛ ye min y'a jɔ a jɔyɔrɔ la alahu akubaru ayidara a fɔra umaru ma ye ko alifaruku tiɲɛ a fɔra sedina usumani ma zul haya kira de y'a mankutu da la ko e cɛ min bɛ saamɛ a bɛ maloya tiɲɛ siga t'a la
maloya ye limaniya tilancɛ de ye n'a fɔra i ye ko maa o maa tɛ malo mumini tɛ ayi ko a tɛ malo kan'a to u ka fara i ka wasifu kan alahu akubaru n'u y'a fɔ i ma ni nkalon don a banna mɛ hɔrɔn ka kan ka maloya siga t'a la maloya ni tiɲɛ dogoli tɛ kelen ye maloya ni siran tɛ kelen ye alahu akubaru cɛ tɛ siran nka a bɛ maloya tiɲɛ siga t'a la alahu akubaru sedina usman namu ale mankutura ko mɔgɔ min n'a sɔrɔla saamɛ y'a labɔ Alahu akibaru ko a bɛ maloya siga a mankutura ni nin de ye a ma mankutu ni seli ye ayi a ma mankutu ni hiji ye ayi a ma mankutu ni jihadi ye siga ah ko cɛ min bɛ maloya a bɛ saamɛ Alahu akibaru siga t'a la wasifu n'a bɔra i yɛrɛ ka baara la dɔrɔn ɔhɔ k'a tugu alabato la nafigi bɛ se k'a kɛ siga t'o la nafigi tɛ se min na adamadenya jogo ɲuman min t'a la n'a y'a ta a kɔnɔ yanni tile ka bin a b'a bila siga t'o la fɛn tɛ fɛn tɛ mɔgɔ laada ye n'i y'a ta i b'a bila bɛ bila ala tɛ mɛn
e ma ji ji ye n'a kalayara n'i y'i bolo don a la n'i y'a bɔ dɔrɔn min bɛ ɲini i fɛ ko sabali ji laada tɛ kalaya a kɔnɔ
n'i nana o kɔfɛ hali i b'a suuru i kan a tɛ foyi kɛ bilen kalaya tɛ a laada ye a ye walijogo de ta mɛ sɔɔni a b'a bila
mɔgɔ bɛ mankutu n'i kɛwale de ye mɛ a ye wuli an ka seli ee su rɔ a sira ka seli fo ka taa dugu jɛ fo ka dugu jɛ a bɛ seli kira ma maa si mankutu n'o ye ayi o ma kɛ nin y'a ka sahabaw de ye seli daminɛna ni cɛ minnu ye
silamɛya kɔnɔ hmm. a ko sedina ali ma
ko ala ka waraba diinɛ waraba cɛw dɛsɛra don min na cɛ min sera ka jɔ alahu akubaru a bani amuru bunu wud abdul wud kafiri abdul wudi naamu a ye cɛw wele a ko kira ma ni cɛ b'i ka mɔgɔw la a fɔ a ka bɔ siga alahu akubaru bɛɛ bɛ abdul wudi dɔn amuru bunu abdul wudi hali n'i den n'a tiɲɛna i b'a da de nin de ye ni den ye kule daminɛ i b'a fɔ n bɛ amuru abudulwudi wele sisan a bɛ i n'a fɔ ni ko n bɛ jakumani wele a b'a kɛ sewu kafiriw tun b'u denw siran ni nin cɛ in de ye parce que a man ɲi a ko kira ma ni cɛ b'i ka mɔgɔw la o ka bɔ n b'o ba den da yan sisan a bɛ pɛrɛn a bɛ manamanakanw fɔ cɛw sumana mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn dɔn bɛ ɲɔgɔn dɔn a bani cɛ bɔra nin kɛra handaku don mɛ Seydina Ali a ye nin de fɔ tuma min na n'u y'a jaga k' a ka fari ko a tɛ kɛlɛ ɲɛ dɔn k' a ka fari ko nka a tɛ kɛlɛ dɔn
kira fatulen ko caman donna silamɛya kɔnɔ kira somɔgɔw bɛɛ fagara de
fo ala ye minnu kisi sedina ali u nan'a fɔ ko bɛɛ bɛ k'a fɔ ko i ka fari ko mɛ i tɛ kɛlɛ ɲɛdɔn
i tɛ kɛlɛ ɲɛdɔn aa o don i y'a tɔɔrɔ Alahu akibaru.
tiɲɛ na Ɔn Ayidara.
ee a ko ne tɛ kɛlɛ ɲɛ dɔn Ɔhɔ. a ko walahi ne ye bamuru sama ka bɔ a tan kɔnɔ ne ma san mugan sɔrɔ Siga. A bani. Alahu akibaru. ne ye bamuru ta kira nɔfɛ sɔlɔlahu alaihi wasallam Ɔhɔ. k'a ka diinɛ in dɛmɛ Naam. ka silamɛya kɔrɔta Ɔhɔ. k'a sɔrɔ ne Ali ma san mugan sɔrɔ Alahu akibaru.
Ɔn.
ne bɛ san bi wɔɔrɔ ni kɔ la bi ne tɛ kɛlɛ dɔn alahu akibaru ba dɔn alahu akibaru a ko ɲɛmɔgɔ min t'i labato a ko fɛɛlɛ t'o bolo siga alahu akibaru o ye tiɲɛ ye ɲɛmɔgɔ min t'i labato ko fɛɛlɛ t'o bolo alahu akibaru o ye wulibali yɛrɛ ye cɛkɔrɔ hmm, ayidara
nin diinɛ in tere fara alahu akibaru han nka ala ka layidu don dɛ wala muhamadu ne de ye kuranɛ jigin k'an b'a kɔlɔsi alahu akibaru ala ye kuranɛ kɔlɔsi walahi habululahi don sigei alimati a juru ti tigɛ dɛ ayi alahu akibaru i b'a kɔrɔ yɛlɛmɛ kuranɛ aya yɛlɛmɛ a ka di i ye cogo o cogo a fɔ ten nka lasili o bɛ to a nɔ na alahu akibaru o bɛ to a nɔ la o ti yɛlɛmɛ dɛ ayi o ye yɛlɛmabali ye
ti yɛlɛma janɛmɛ yɛrɛ tɔgɔ n'i y'o fɔ bi i ye kɛlɛ tigɛ dɛ
parce que e de ye janɛmɛ fɔ mais janɛmɛ yɛrɛ tɛ silamɛya la sow ni binkanikɛlaw hasidiw ni dabalijugukɛlaw olu bɛɛ encouragera ko ala ka hinɛ ka bon mais anw de ye janɛmɛ dilan ala nɔ tɛ sedina ali mamutura ko ala ka waraba nin don cɛw da de na
mais asadulahi girinna ka wuli a ko kira ma ne bɛ bɔ kira ko la i sigi a ko ali ko abudu wudi don koyi amuru ibunu abudu wudi ko amuru don dɛ i sigi i sigi sedina ali y'a sigi cɛ tilala ka munumunu o y'a sɔrɔ mubaraza de bɛ kɛ kɛlɛ la fɔlɔ mubaraza kɔrɔ ye de kafiriw bɛ n'u jɔ silamɛw bɛ n'u jɔ kɛnɛba bɛ yen tuma na kafiri min dalen b'a yɛrɛ la o bɛ bɔ ka na munumunu silamɛw ɲɛ kɔrɔ ko ni min dalen don a yɛrɛ la silamɛw la e fana ka bɔ nɔfɛ o tuma na olu fila de bɛ to ɲɔgɔn na bɛɛ b'u filɛ fo dɔ ka dɔ fa a bɛ fɔ o de ma ko mubaraza cɛ nana ka so da sama manamanakan si tɛ a ma min fɔ silamɛw ni kira ma ko dɔ ka bɔ
ali de taara basora ka wuli kun kira ko ko eh, amuru don koyi a ko kira ma hali ni amuru don hali ni amuru don mɔgɔw ka kan wa ayi u tɛ kelen ye a ko kira ma hali ni amuru don ne bɛ bɔ alahu akubaru hmm.
kunun tɛmɛna koyi ko da ka di ninnu de kan alahu akubaru a fɔ mais anw ma nin ta siya kitabu kɔnɔ dɛ ayi
nin b'an ka tawariku sunniyaw de la o la ne fɛ ka kuma k'a ɲini ala fɛ fo ka n sa ne kana fɛn fɔ alulu bayiti ma abada min t'an ka sunna kitabu yɛrɛw kɔnɔ a faamuna kojugu seyidina ali bɔra amuru ko a ma e ko e ye jɔni ye a ko ne ye ali ye ee a ko e ka dɔgɔ alahu akubaru
a ko u ma se ka mɔgɔ si bɔ e kɔ ɔhɔ a ko ɔhɔ ɔn a ko e ka dɔgɔ dɛ ee a ko ni si don u kun tɛ e yɛrɛ bila ka na o. siga mɔgɔ ka kɔrɔ e yɛrɛ o si tɛ cɛ ko an b'a kɛ cogo di n b'i to so kan wa i bɛ jigin de siga alahu akubaru a bani alahu akubaru a ma ja dɛ ayi walawala u ye ɲɔgɔn sɔrɔ gɔngɔ wulila tiɲɛ gɔngɔ wulila bamuru de bɛ ka ka kuma alahu akubaru foyi tɛ baara kɛ ni dusukun tɛ siga t'a la ee cɛ caman b'a fɔ a ka fin n'a gɔnna o b'a fɔ a ka jɛ tiɲɛ a b'a fɔ aa ayidara alahu akubaru
e n'a gɔnna dɔw bɛ tunun dɛ siga t'o la o bɛ kɛ amin yarabi amin yarabi o kɛra min na namu ee seyidina ali ala ye kafiri labila a ye alahu akubaru a y'a gosi k'a bin alahu akubaru Ko a bɛ taa ka ka a y'a faga quoi ɔhɔ, ko a bɛ taa ka minɛnw ta ɔhɔ. a y'a sɔrɔ amuru lankolon don Allahu akbar. fini t'a la Siga.
Seydina Ali y'a kɔ don hɔrɔn mana se a jugu la cogo o cogo Ɔhɔ. i t'a lawura filɛ Allahu akbar. Ah, a bani. silamɛ bɛɛ kamanaganna Naam. gɔngɔ duurulen don jɔni e a ye Ali fa wa mun don Allahu akbar.
sɔɔni u tulo b'a la ko Alahu akibaru, o de bɔra yen bi k'a kɛ Alahu akibaru bɛ mɔgɔw jatigɛ, Alahu akibaru, un, Alahu akibaru bɛ jatigɛ, Alahu akibaru, fo an k'a dɔn diyagoya tɛ se ka mɔgɔ kɛ diinɛmɔgɔ ye, ayi, au contraire diyagoya bɛ mɔgɔ ban diinɛ na, Alahu akibaru, siga t'o la, i nana bin dugu o dugu kan k'u minɛ, naamu k'a cɛw faga k'a musow k'i ta ye denw ɲɛ na i nana ni diinɛ min ye o denw tɛ don o la ayi o tɛ don a la a bani
la silamɛya bɛ mɔgɔ yɛlɛmɛ n'a jogo de ye siga t'a la kumakan tɛ npanmuru tɛ marifa tɛ
tuma min na ni Ala ye Seydina Ali se kafiri la, ɔhɔ, n'a ko Alahu akibaru, ɔhɔ, silamɛ bɛɛ y'a dɔn ko silamɛya de gaɲɛna, Alahu akibaru, k'a fɔ Ali ye nin kafiriba in faga, naam, aa a ye hakili caman degun dɛ, walahi, a kɛra silamɛya ma wasa ye, Alahu akibaru. a kɛra silamɛya ma waso ye, tiɲɛ, amin ya rabi, o de la Seydina Ali ka ko gɛlɛyara kosɛbɛ. ɔɔ, Alahu akibaru. mɔgɔw bɛ fɛn o fɛn miiri o si tɛ o kɛnɛkanko de don tɛkini kɛnɛkanko de don Seydina Ali de ye mɔgɔ fɔlɔ ye min ni alakira muso selila kira nɔfɛ Alahu akibaru temiw kɔn duguma sabu wahayu jiginna olu de ka so fo an ka sɔn nin de ma Alahu akibaru a banna Alahu akibaru
kira kisi nɛɛma b'a ma ɔhɔ kiraya ma d'a ma kare kɔnɔ ayi ma kɛ
n ko a ka tafaruju kɛ yɔrɔ de la ɔhɔ jibirila jiginna a kan kuluwo kɔnɔ yen alahu akubar mm. k'a ka kiraya ɲɛfɔ a ye tiɲɛ mais a taara min sugu la Ayi. a nana a ka so siga t'o la zamiluni ɔ dasiruni alahu akubar o kɛra a ka so de tiɲɛ. a ko a muso ma a ye fini biri n kan a ye fini biri n kan alahu akubar jɔnni kun bɛ yen ali tiɲɛ siga t'a la n bɛ ka kuma sunna kitabuw de kɔnɔ wala siga yɔrɔ dɔ la ali de kun bɛ yen tiɲɛ o y'a sɔrɔ ɔhɔ kira sallallahu alaihi wasallam ɔhɔ a mɔkɛ y'a la- a laminɛ cogo min na Ɔhɔ. ni mɔkɛ in fatura Ɔhɔ. Seydina ali fa fana nana a ta ten alahu akubar ka kusaya denw ye siga parce que a ba banna joona Ɔhɔ. fa banna ka sɔrɔ a ma bange tiɲɛ o y'a sɔrɔ jigi ma ban fɔlɔ balimaya la o y'a sɔrɔ jigi bɛ yen ni dumuni kun nana dumuni ti labɔli kɛ sedina ali fa kun bɛ don ni kira de ye so kɔnɔ ko n'an ka dumuni kɛ fo ka fa a bɛ sɔrɔ ka dumuni d'a denw ma tuma min na ni denmisɛn ninnu kɔrɔbayara dɔɔnin kira ani faso mɔgɔw jɛra ka kuma ko du bonyana musaka bonyana o tuma na an k'a lajɛ ka denmisɛnnin ninnu tila an ni ɲɔgɔn cɛ
an ka u balo u bɛnn'o kan
u ye sedina ali fa denw tila
kira ka tata bɛnna ali ma ka n'a bila a ka so a den tɛ a dɔgɔnin don mais a ka kɔrɔ a ye kosɛbɛ mais a dɔgɔnin don parce que a binakɛ den don siga t'o la sedina ali lamɔna alakira tɛgɛ de kɔnɔ ah. o tumana foyi tɛ se ka na kiraya la ko maa bɛ se k'o dɔn ka tɛmɛ sokɔnɔ mɔgɔw kan o bɛ se ka kɛ cogo di ayi o tɛ se ka kɛ a ah, bani hali ɲɔgɔn sama bɛ nin na ayi a bɛ kɛnɛ kan
mais sedina ali ka ko gɛlɛya yɔrɔ ye min ye a lamɔna kira bolo wala a bɛ kira dɔn ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan
o dama tɛ a yɛrɛ ko ko kabini ale ma san mugan bɔ ale ye bamuru sama ala ka diinɛ dɛmɛni kan n'o ye silamɛya daminɛ ye e ye bamuru sama minnu nana bin a kan k'olu kɛlɛ ala dun ye fanga don a la ka cɛya don a la ka tila ka kafiriw fagali nɔgɔya a ma mais e ye kafiri jumɛnw faga cɛ min tuubilen filɛ bi o kɔrɔkɛ tun b'a la i y'o fa faga i y'o binakɛ faga i y'o muso fa faga
olu de tuubira bi ka kɛ silamɛ ɲumanw ye mais u ma ɲinɛ i ye min k'u somɔgɔw la i ye o ye i ye min fa faga a bɛ jigin a kɔnɔ an ti nin kuma in kan an tɛmɛtɔ de sera yen a fɔdon bɛ na wala ni ala sɔnna a fɔdon bɛ na a walanwalandon bɛ na fo mɔgɔw k'a faamu c'est à dire kira somɔgɔw kanu n'u dɛmɛni ala de y'a wajibiya an ka kuranɛ kɔnɔ ko ala kira ti dɔrɔmɛ ɲini an fɛ ko nka an k'an janto a somɔgɔw la a fɔra tan ah, n'o de y'a ka ɲinita ye a man kan mɔgɔ si ka sa ni kira somɔgɔw t'i kunna siga t'o la o ye tiɲɛ u ti bato ayi u ti bato Ɔhɔ. nka u bɛ bonya Ah, o ye wulibali yɛrɛ ye Allahu akbar a kana ɲinɛ nin kɔ dɛ ayi
ala y'a k'an ma farida de ye kuranɛ kɔnɔ tiɲɛ siga t'a la o de la n tɛmɛntɔ n Ɔhɔ. sera ale ma min kɛ n jɔra yen dɔɔni ɔhɔ Allahu akbar
anw kɛ ne teri ye ɲɔgɔmɛ ye suraka n'a nana dɛ tiɲɛ siga t'o la Allahu akbar ah. o ye wulibali yɛrɛ ye ah, e teri don a tigi yɛrɛ dun ah, Allahu akbar o bɛ yen kana ɲinɛ o kɔ wala an bɛ min an minɛ an bɛ min fara a kan jamuya hmm. foyi tɛ ne bolo k'aw fo Allahu akbar mais n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ setigi ɲɛ kɔrɔ ko in ɲɛ bɛna dɔn yen silamɛya in ti foyi ye n b'a fɔ n bɛ segin a kan segin a kan silamɛya in ti foyi ye siran ala ɲɛ i jogo dilan wala i y'a fɔ kana mɔgɔw tɔɲɔ tiɲɛ ni i sera fo k'i sa i ka tɔɔrɔ kana se maa ma Allahu akbar billahi naam a banna fewu ah, zamzam yu Allahu akbar kun de bɛ yen wallahi n y'a fɔ ɲɛna siɲɛ caman n bɛ to ka n ka exemple di sɛnɛ kan mɔgɔ caman b'o ɲɛdɔn siga t'o la o ye tiɲɛ mais
N'i ye mangoro turu i ka so i ko i denw ma a ye to ka ji k'a kɔrɔ i ko i muso ma a ye to ka ji k'a kɔrɔ mais i mago tɛ ji min bɛ k'a kɔrɔ la i mago tɛ nɔgɔ min bɛ don a kɔrɔ a y'a sinsan baganw kan'a tiɲɛ i mago tɛ sinsan na o si ko tɛ i mago bɛ nin yɔrɔ in na fɛn fila de la mangoro ka bonya a ka den an k'a den dun wala Allahu akbar e mago bɛ mangoro den de la walima mangoro ka bonya suma bɛ don du kɔnɔ musow n'u sigi ka tobili k'a kɔrɔ i mago bɛ suma de la siga t'o la o ye tiɲɛ
O tuma na yan' i ka suma sɔrɔ dun yan' i ka mangoro den sɔrɔ dun f'i ka labɛn dɔw de kɛ pour que mangoro yɛrɛ ka se ka balo wulibali o labɛnw de ye sisan k'a ju turu o labɛnw de ye nɔgɔ ka k'a la o labɛnw de ye ji ka k'a kɔrɔ o labɛnw de ye a ka sinsan baganw kan'a tiɲɛ siga la o tuma na e kan tɛ sinsan ma ayi ko tɛ i kan tɛ nɔgɔ ma walahi a ye ji k'a kɔrɔ i kan tɛ o yɛrɛ ma ayi e kan bɛ mangoro den de ma a n'a suma Alahu akibaru o don o tuma na silamɛya nana naam nin nacogo kelen in de la ten coyi ah Alahu akibaru

silamɛya nana ko ne ka jɔnw hmm. n b'a balo cogo fɔ a ye pour que a bɛɛ ka lafiya Alahu akibaru dɔ kana dɔ tɔɲɔ Alahu akibaru wali muso to a tigi bolo wali nafolo to a tigi bolo hasidiya dabila kana dabali jugu kɛ ni se b'i ye dɛsɛbaatɔ dɛmɛ
silamɛya nana nin dama nin dama dan a ma na foyi kama nin kɔ an ka balo hɛrɛ la an ka tɔɔrɔ kana se ɲɔgɔn ma silamɛya nana ni nin de ye a kun ye nin de ye komi an ka gouvernementw b'an bolo cogo min na hali n'o ma se ka kɛ ten a ju jɔra ten siga t'o la faama o faama bɛ sigi a bɛɛ bɛ layidu ta ni ne kɔni sigira jamana in bɛ lafiya n bɛ kɛlɛ ban n bɛ sécurité don jamana kɔnɔ nafolo bɛ sɔrɔ n bɛ julaw dɛmɛ n bɛ cikɛlaw dɛmɛ n bɛ baganmaralaw dɛmɛ faama o faama bɛ na diɲɛ kɔnɔ yann'a ka sigi a bɛɛ bɛ nin weele in de da siga t'a la bɛ kɛ
nka ni min sigira sa o bɛ sɔrɔ ka an ka laada ta an ka laada ye jumɛn ye ɔ fanga in dan b'a la dɛ n'i tɛ dangaden ye a bolo fila dun dɛ Tuma na i bɛ sɔrɔ k'i da wa k'i bolo fila bɔ sa k'a cɛ bɔ cɛ k'a k'i kɔnɔ k'a cɛ k'a mara ko n denw ni mɔdenw cɛ bɔra tɔɲɔnikɛla n'ala m'i ta tiɲɛ i bɛ ka fɛn jugu min mara a b'i mɔdenw n'i denw ta tiɲɛ ala kɔni a tɛ kɔrɔ yɛlɛmabali don ala ta tɛ yɛlɛma la yubaddalu l-qawlu ladayya tiɲɛ wa ma ana bi zalamin lil abid ah. kuma tɛ yɛlɛmɛ ala fɛ mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ de tiɲɛ siga t'a la ah, tuma na diinɛ nana an ka lafiya siga t'a la si kana si tɔɲɔ e ala ni silamɛya nana cogo min na n'a kun baarala ten mali kɔnɔ n m'a fɔ fantan ti ye parce que fantan ye ala ka dafɛn dɔ de ye siga t'o la o ye tiɲɛ mɔgɔ filɛ fantanya filɛ setigiya filɛ nin bɛɛ ye dalifɛn de ye a si tɛ se k'a faga seyidina ali y'o fɔ a ko a kalenna ala la ni fantanya kun ye kɛlɛmasa ye ko n y'a sɔrɔ a bɔra mɔgɔw da la fantanya ti ban dɛ nka ni baara kɛcogo ɲɛna n b'a kɛ di bi ne bɛ mun dun sini o bɛ ban mali kɔnɔ a ma k'a kɛcogo la a tɛ kan ka k'a kɛcogo fana na mɔgɔw bɛ ka encourager fana ka kɛ o nkalonfin kan mɔgɔ kuncila mɔgɔ fagala faama fasocila nin bɛɛ bɛ ka encourager k'u bɛ alijinɛ kɔnɔ ko ala de ye yafa masa kumana ala ma fɛn fɔ wa a ye dɔ fɔ dɛ a ye ala kira lajɛ sallallahu alaihi wasallam ala kira ka jɔnkɛ dɔ tun bɛ yen farafin don farafin don
n'a ni kira bɛ voyager ale de n'a bɛ voyager a b'a ka so siri a b'a ka ɲɔgɔmɛ siri n'u sera yɔrɔ min na ale de bɛ ɲɔgɔmɛ fɔɔni ka yɔrɔ labɛn kira bɛ n'a da walima k'a sigi n'u wulila fana ale de bɛna minɛnw kuru k'a siri kira ka so la walima ɲɔgɔmɛ na
o jɔnkɛ in Khaybar u bɔlen Khaybar yɔrɔ dɔ bɛ yen k'u bɛ t'u lafiya yen jɔnkɛ in ye doni siri ka kira ka so daminɛ walima ɲɔgɔmɛ daminɛ u taara u selen u seyɔrɔ la doni ka kan ka jigin yan a ye kira ka minɛn dɔw jigin ka na olu bila ka na tuguni k'a bɛna tɔ jigin kalakisɛ dɔ nana minɛ jɔnkɛ in minɛ k'a to kira ka baara la sallallahu alaihi wasallam n ko k'a to kira laban ka baara la tiɲɛ siga t'a la Allahu akbar aa zamzamiw
a serila ka bin Allahu akbar mm.
olu ka flèche ninnu n'an b'a fɔ a ma ko kala o kalakisɛw u b'a min de Allahu akbar n'u y'a min u b'a min baga de la poison anw fɛ yan an b'a fɔ ko muru in ko subila don
ko muru b'a bolo ko subila don subila n'u ko subila subila kɔrɔ ye de murunin dɔ de en tout cas darul harbu de don kɛlɛ kɔnɔna de don
mais u tɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la kalakisɛ dɔ kɔni nana cɛ minɛ kira ka jɔnkɛ minɛ k'a sɔrɔ a bɛ ka kira ka doni fɔɔni hmm. ka bɔ a ka bagan kan a binna hmm. u nana k'u bɛ ko o ko kɛ a ma se ka ɲɛ a sara

ko hayibar don a ye fini kɔnɔni dɔ namara ye o ma fara kɛlɛminɛnw kan k'a tila kɛlɛ ganimɛ kan kɛlɛ nafolo kan k'a tila a y'i dɛn ka fini kɔnɔ dɔ ta ko walahi ne ɲɛ bɛ o tasuma mɛnɛnen na a kan sisan kira sala salam e ɲɛ bɛ tasuma mɛnɛnen na jihadikɛla kan cɛ min de bɛ e ka baara kɛ i ka boyi i ka jɔn ale de bɛ dɛbɛ da i ye a bɛ dɛbɛ fɔni a bɛ dɛbɛ meleke a bɛ doni siri a bɛ seli i kɔfɛ a ni i bɛ ka sun mɛ kira ko a bɛ janɛmɛ kɔnɔ ko silamɛw ye kɛlɛ kɛ silamɛw sera juguw la nafolo min sɔrɔla yann'a ka tila ko a ye fini kɔnɔ dɔ namara ko o ma fara tilataw kan a bɛ janɛmɛ kɔnɔ la ilaha illallah a ye nin lajɛ o kuma na ala kira ka kuma ani ala kira yɛrɛ ka sahaba dɔ ani ala kira yɛrɛ ka baarakɛla dɔ o ka taa janɛmɛ kɔnɔ k' a ye fini kɔnɔ dɔ namara hayibara kɛlɛfɛnw na o jenina e bɛ ka jɛni ankuraje tuguni min ye faso nafolo bɛɛ dun e bɛ ka jɛni ankuraje kɔmɛrisan namara e bɛ ka jɔnni ankuraje karamɔgɔkɛ nkalontigɛla e bɛ ka alijinɛ di jɔnni ma o kuma ah! a y'ayidara lamɛn mɔgɔ tɛ mɛɛn nka kumakan bɛ mɛɛn ah, lahara an ne bɛ jɔ ala kɔrɔ ah! o don tiɲɛ bɛ dɔn nka a dɔn yɔrɔ la hmm. aa nimisa bɛ yen dɛ sigee n'a sɔrɔla i ma min kɛ i t'o sɔrɔ dɛ ayi o tɛ sɔrɔ a y'a janto n ka kumaw la inshallah nin dama tɛ dɛ ɔhɔ kayibara tariku bɛɛ la Allahu akbar kayibara tariku bɛɛ ɔhɔ kira ka sahababa dɔ tun bɛ yen dɛ a siranna ala ɲɛ Allahu akbar a taara jihadi la fi sabilillah n ka se walima ne ka sa ala kama ee n'i sara ala kama i lafiyara siga t'a la n'i sara ala kama i lafiyara i tɛ taa gabriel ture la bilen o i tɛ taa Point G i tɛ taa kaso i bɛ ta ka taa di ala de ma n'i sara ala nɔfɛ i lafiyara cɛ in nana jihadi kɛyɔrɔ la Allahu akbar. ala y'a kɛ Ɔhɔ, a ma faga kɛlɛ la ɔhɔ, bana de y'a minɛ Allahu akbar. bana y'a minɛ bana in ma kɔ a la sara Allahu akbar. u nana fɔ kira ye kisi nɛɛma b'a ma Ɔhɔ, aa ko an balimakɛ karisa fatura koyi siga. Aa, kira ko a fatura ko

ko maa o maa bɛ yen bɛɛ ɲɛda kulɛri sanze ah, mɛ nin kira bɛ ka ka mun fɔ mɔgɔ min bɔra ka so ka na jihadi la o ka sa o ka na fɔ i ye e k'a fɔ an ye ko a ye taa seli a balimakɛ kan bɛɛ ɲɛda sanzera o yɔrɔ la zedi hmm. zedi y'a fɔ mɔgɔw ye ko a ɲɛda kana change koyi ko kɛlɛ ganimɛ fɛn nin dɔ ko cɛ in y'o de namara k'o b'a kunna ko ala ye alijinɛ haramuya a kan o de kan ko a ye silamɛw janfa ko a ye silamɛw janfa la ilaha illallah muhamadu rasulullah hayidara ko a ye silamɛw janfa u k'u taara cɛ ka sakɔsi dayɛlɛ c'est-à-dire ka taa ka fini fini fɔni walima ka foroko dayɛlɛ ka taa o fɛn nin sɔrɔ a kunna yen k'a ye ko a ni fɛn min ma bɔ madinɛ ka na kɛlɛkɛyɔrɔ la o kɛra o fɛn nin dama de ko n'i y'a valɛri fara ɲɔgɔn kan ko dirihamu fila dirihamani dirihamu fila a valɛri a valɛri dirihamu fila dirihamu fila n tɛ kabako da ye siga t'o la o tuma na o mɛ nin ye kira ni sahabaw de ye mɛ o tuma na aw ye jɔnni ye aw ka karamɔgɔw ye jɔn minnu bɛ mali la ni minnu bɛ jamana wɛrɛ la ne nana aw fo de aw sara bɛ ala de bolo a b'a tigi bolo aw sara bɛ ala bolo a y'a cɛsiri
waati ni a bɛ ban amin yarabi ni ko ko in bɛ ban a bɛ ban dɛ pewu a bɛ k'i n'a fɔ an ma na yan
don jumɛn e bɛ don jate de a bɛ se ka ban yanni dugu ka jɛ ala ka teli
a ala ka teli amin a kana sɔn sitanɛ ka wasuwasu
ni jogo tɛ foyi tɛ kafiriya siga t'a la i y'a fɔ mangoro ladonna a tigi fɛ cogo min na ka nɔgɔ don a kɔrɔ ka ji k'a kan k'a koori baganw kan'a tiɲɛ n y'a fɔ i ye a kan tɛ nin si ma a kan bɛ mangoro mɔ walima mangoro suma o don silamɛya ye seli d'a ma ka sun d'a ma ka jaga d'a ma ka hiji d'a ma a kan tɛ nin si ma la
la a ko seli la hmm. ko n'an selila jogo bi siga t'a la a ko n'an sunna an bɛ siran ala ɲɛ o bɛɛ ye jogo ye a ko nafolo min b'an bolo nafolo ɲinini nɔgɔ dɔw bɛ se ka don a la i t'a kalama siga t'o la nɔgɔ bɛ don nafolo la dɛ k'a sɔrɔ i ma namara kɛ fiyewu ah! nɔgɔ dɔ bɛ don a la dɛ hmm. i balimamuso dɔ bɛ ka kasi kɔngɔ na ka nafolo to e bolo i ma se ka misi dɔ feere ka o d'a ma ka misi sinzan to e bolo nɔgɔ bɛ don nafolo la k'a sɔrɔ i t'a kalama siga t'a la ah, zamzamiw kumana ala ko hmm. n'a ka nafolo sera nin hakɛ ma n t'a to a yɛrɛ ma dɛ n ko a ka ɲumanya kɛ o b'i dusukun n'i yɛrɛ ni ka volonté c'est-à-dire i yɛrɛ e ye jɔn ye i bɛ se ka mun kɛ i balimaw ye i bɛ se ka mun kɛ silamɛw ye o ye kunko ye nka ne bi ne ala bi n ta de fɔ ni nin san yɛlɛmana k'i ka nafolo to nin da in na ne ala ta jagoya nin bɔ a la n bɛ dugawu k'aw ye ala ka garisɛgɛ ɲuman d'a ma ala ka limaniya fara a kan ni si ansaru n b'aw fo a sara bɛ ala bolo batigi bolo a y'a karamɔgɔ kɛ hɔrɔn ye a y'a karamɔgɔ kɛ hɔrɔn ye cɛsiri min bɛ yen jama min bɛ yen dugu jɛ o jɛ malo bɔrɛ saba de bɛ dun hayidara ka so dugu jɛ o jɛ
dugu jɛ o cent kilo saba dugu jɛ o jɛ mais o m'an bali ala ka sɔn an ka maa wɛrɛ dɛmɛ o ka balo siga t'o la aa nin ye wulibali ansaru aw bɛɛ fo a sara bɛ ala de bolo alahu akubaru a karamɔgɔ ma kɔngɔ ayi ma kɛ a karamɔgɔ ma kɔngɔ alahu akubaru siga t'a la ko n'i ye tiɲɛ fɔ mɔgɔw bɛ ban i la a karamɔgɔ ma kɔngɔ ayi A sara bɛ ala de bolo a bɛ min fɛ diɲɛ na lahara ala k'a k'aw ye
ala sɔn ala kan'an labila danfɛn ye minnu k'u tɛ fara an na
ala k'a nɔngɔn don an n'u cɛ ala sɔn ala ka fɛn sin u ma u ka ɲinɛ anw kɔ ala sɔn nin jamana in ala k'a lafiya ala ka bɛn don a kɔnɔ ala k'a kisi jugu tɔɔrɔ bana in ala k'a ɲɔni ka bɔ an kan amin amin an ka farafin jamanaw ala k'a bɛɛ lafiya ala ka diɲɛ yɛrɛ lafiya amin salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh